ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik emume ịtụ ime n'ejighị njọ nke Maria dị ngọzi nwaanyị na-amaghị nwoke ihe ọgụgụ nke mbụ ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Jenesis isi nke atọ malite n'usoro nke itoolu ruo na nke iri na ise gụnyekwara usoro nke iri abụọ isiokwu aga m eme ka e nwee ịdị n'iro n'agbata unu Ma Dinwenụ Chineke kpọrọ nwoke ahụ jụọ ya sị, Olee ebe ị nọ? Ọ zara ya sị, Anụrụ m ụda ụkwụ gị n'ime ogige. Ụjọ jidere m n'ihi na agba m ọtọ, m wee zoo onwe m. Ọ jụrụ ya sị, Onye gwara gị na ị gba ọtọ? Ị taala mkpụrụ osisi ahụ m nyere gị n'iwu ka ị ghara ịta? Nwoke ahụ azaa ya, Ọ bụ nwaanyị a ị kpọnyere m ka mụ na ya biri. O nyere m mkpụrụ osisi ahụ m taa. N'oge a ka Dinwenụ Chineke jụrụ nwaanyị ahụ, Gịnị bụ ihe nke a i mere? Nwaanyị ahụ zara ya, Agwọ ahụ rafuru m, mụ ataa ya. Mgbe ahụ ka Dinwenụ Chineke sịrị agwọ ahụ, N'ihi na i mere ihe nke a, Abụọla m gị ọnụ karịa ụmụ anụmanụ niile dị n'ọhịa na nke dị n'ụlọ. Ị ga-eji afọ gị na-aga ije bịa na-ata aja ụbọchị niile nke ndụ gị. Aga m eme ka iro dịrị n'etiti gị na nwaanyị a, n'etiti ụmụ gị na nke ya. Ọ ga-azọpịa gị isi, ma ị ga-ata ya n'ụkwụ. Nwoke ahụ gụrụ nwunye ya Iv n'ihi na ọ bụ nne ndị niile dị ndụ. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, Kweere Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Kweere Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Aka nri ya na aka ya dị nsọ eweterela ya mmeri. Azịza. Kweere Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Onyenwe anyị egosila ike nzọpụta ya. O meela ka mba niile mata ezi omume ya, o chetala ịhụnanya ya na ịkwụdosi ike ya n'ebe ezinụlọ Izrel nọ. Azịza, Kweere Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Ụwa niile, tijerenụ Onyenwe anyị mkpu ọṅụ, werenụ ukwe na mkpu ọṅụ too ya. Azịza, Kweerenụ Onyenwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Ihe ọgụgụ nke abụọ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degaara ndị Efesus Isi nke mbụ malite n'usoro nke atọ ruo na nke isii bidokwa n'usoro nke iri na otu ruo na nke iri abụọ na abụọ. Ngọzi dịrị Chineke na Nna nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi, onye sitere n'eluigwe were ngọzi niile nke mmụọ gọzie anyị n'ime Kristi. Ọ họọrọ anyị n'ime Kristi tupu a tọọ ntọala ụwa, ka anyị dịrị ya nsọ n'enweghị ntụpọ ọbụla n'ihu ya. O jiri ịhụnanya nye anyị ọnọdụ ka anyị bụrụ ụmụ ya site na Jesu Kristi, dị ka ọchịchọ nke uche ya siri dị. Ọ bụ maka mbuli elu nke ngọzi ya dị otito, nke o nyere anyị n'efu n'ime Nwa ya ọ hụrụ n'anya. N'ime ya, dị ka nzube nke ya bụ onye ahụ na-emejupụta ihe niile si dị, nakwa ka ntụpụta nke obi ya siri dị, anyịnwa bụ ndị buuru ụzọ chekwube na Kristi, ndị e merela, họpụtakwa ka ha bie ndụ maka otito nke ebube ya. Okwu nke Osebụrụwa Ekele dịrị Chukwu Mbeku Aleluya Aleluya Ekele i jupụtara na grasia Osebụrụwa nọnyere gị Ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile. Aleluya Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Luk dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke iri abụọ na isii ruo na nke iri atọ na asatọ. Isiokwu Ekele i jupụtara n'amara, Osebụrụwa nọnyere gị. N'ọnwa nke isii, Chineke zigara mmụọ ọma Gebriel ka ọ gaa n'obodo Galili a na-akpọ Nazaret, ka ọ gakwuru otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Onye ikwu na ibe ya kwekọrịtara na otu nwoke aha ya bụ Josef, nke si n'agbụrụ Devid, ga-alụ. Aha nwa agbọghọ ahụ bụ Maria. Mmụọ ọma ahụ bịakwutere Maria sị ya, Ekele i jupụtara na grasia, Osebụrụwa nọnyeere gị. Obi lọrọ ya mmiri nke ukwuu n'ụdị ekele a, nke mere na ọ malitere ịtụle n'uche ya ihe ụdị a pụtara. Mmụọ ọma ahụ sịrị ya, Atụla egwu Maria, n'ihi na ị natala ngọzi n'aka Chineke. Lee, ị ga-adị ime, mụta nwa nwoke. Aha ị ga-akpọ ya bụ Jesu. Ọ ga-adị ukwuu, a ga-akpọkwa ya Nwa Onye Kacha Elu. Dinwenụ Chineke ga-enye ya ocheeze nna ya Devid. Ọ ga-achị ezinụlọ Jekọb ebe ebe. Alaeze ya agaghị enwe ọgwụgwụ. Maria jụrụ mmụọ ọma ahụ, sị, Olee otu nke a ga-esi mee ebe ọ bụ na amaghị m nwoke? Ma mmụọ ọma ahụ zara ya sị, Mmụọ nsọ ga-abịakwasa gị, ike nke onye kacha elu ga-ekpuchi gị. N'ihi nke a, a ga-akpọ nwa ahụ ị ga-amụ Onye Nsọ Nwa Chineke. Lee! Elizabet onye ikwu gị, onye ndị mmadụ na-akpọ nwaanyị aga, atụrụla ime n'agadi ya. Ugbu a, ọ dị ime ọnwa isii. N'ihi na ebe Chineke nọ, o nweghị ihe nyịrị omume. Marịa kwuru, sị: “ Lee, abụ m odibo nwaanyị nke Osebụrụ ụwa, ka o reere m ka i siri kwu. ” Mmụọ ọma ahụ wee si n'ebe ọ nọ pụọ. Ozi ọma nke Osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.